ndewo ndewo unu anwụchula ndewo ise ya dịrị unu mma ise ọ dị ihe ọzọ m ga-akọwa awụ m nwunye Dee Sam Mbakwe unu ekwuole ekwu awụ m nwunye Dee Sam Mbakwe Dee Sam Mba and anọ m ya mgbe a nọ n'ọrụ ndị a Mm, Mm? mm. yes Dee Sam Mbakwe a na-ekwu okwu ya nwa nwoke a rụtụchara ya aka wụ ezigbote nwa chineke because onye chere ije ọma o jiri chineke hiwe ishi and eh, ọha nga ihe niile chi mụ na ya nọ sokwala Ab- eso m gaa campaign Mm. Sure. Agara m campaign ma the first one and the second one and the Kenaka. Agazuru the whole of 21 states of Imo State. I mean, local, local governments yes. of Imo State that time. So ama m ihe mere but em, oge na-agala enwekwara ike chefu ụfọdụ mm. but then um, my husband bụ nwoke hụrụ ibe ya n'anya hụrụ mmadụ n'anya hụrụ steeti ya n'anya and n'ihi ịhụnanya ahụ ka e ji o jiri gbalịa ọsọ ozugbo n'ihi na mgbe ọ batara n'ọkwa ọ bụ after the war ebe niile adịla shattered adịghị eh, ihe dịkwa eh, n'order so and ọ nọzi in a hurry ka e wee wegide aha ndị Igbo ọ bụrụ na ka ndị Igbo because a bịara bịa mee ka e nudara ndị Igbo enuda so ha chọziwo ka ihe gaa nke ọma ka ndị Igbo bilikwe dịka ha wụ ndị maara ihe ndị hụrụ onwe ha n'anya ee so e wee bido mgbe ọ bịara n'ọkwa anyway nwoke ekwuole ihe mere before ma um, abandoned property ma ihe ndị ọzọ but mgbe ọ bịara n'ọkwa ọ nọ in a hurry the first thing mere ya na o ji kwere dị otu a wụ mgbe ọ na-ahọ eh, commissioners Mm. ọ pịara aka ahọ ndị commissioner ndị ya na ha ga-eso n'ọrụ ụmụ chineke ndị a gwa ha okwu ha ekwe so the commissioners were all out na-emekwa you know and mgbe ọbụla ọ bịara ya sị anyị nọ in a hurry ka anyị mewe ọsịịsọ ka e wee mee ka ala imo e, dị mma so ebumnobi ya na obi anyị wụ ka ihe gaa nke ọma n'ala imo steeti ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma and because of that atụmatụ niile dị iche iche ga-eme ka ihe ahụ gaa mma ka e wechiri Number one, ekwuola okwu ihe ndị o mere nke e, ọtụtụ n'ime ihe ndị o mere ụzọ mm. ụzọ ọ rụrụ mm. till today some of them dị solid ị gaa mm. Aba gaa Owere gaa e, ebe niile ụzọ niile a rụrụ dị solid so ọ n'ihi na ọ chọrọ ka ihe dịrị ndị ya mma ebe ime ime obodo ebe e, a na-esi enweta nri na ụzọ na-adịghị ọ banyechara n'ime ebe ahụ and a rụrụ so many roads ime ka nri a na-emepụta ka o wee bara ndị mmadụ then not only that ọ bịara n'ihi na ọ chọrọ ka ọ dịrị ndị Imo mma bido iweta mmiri o wetara mmiri and the mmiri gara round each place um, Aba nwere eh, depot ya Okigwe eh, Ọlụ ka o wee zuo otu aka ahụ ihe gbasara ọkụ Amaraku and so on and so forth ọkụ o wetakwara ọkụ o weta so many industries to the 21 local governments adịghị ndị a hafụrụ every local government nwetara one and because of that olee ihe o bu n'obi ka o wee dịrị ụmụ anyị mma ndị na-enweghị ọrụ ka ha wee nweta ọrụ nke ka nke ọ dịha selfish hmm. ma ọ kpọrọ commissioners eh, ọ gbasara aka onye ọbụla gaa jee rụọ ọrụ hmm. rụọ ọrụ dị mma hmm. ihe mere na awụrụ one day mụnwa na onwe m na second eh, eh, second phase ma e mere second election m sokwara dịka mbụ gaa campaign ya kwado maka airport wee kpọkọta ndị obodo kpọkọta mmadụ niile ka onye ọbụla tii aka and n'ihi otu o ji buru mmadụ niile hmm. ihe ọbụla o kwuziri a na-eme ya a hmm. na-eme ya ka ọ na-aga nke ọma hmm. so ọ ihe ndị a niile ka e mere n'eziokwu n'eziokwu ihe na-enye ya ume ịsị ka ihe ndị a na-aga number 1 ọ hụrụ ndị ọ na-achị n'anya nke ahụ number one because ma ị hụ mmadụ n'anya ị ga-achọrọ ya ọdịmma not only that ọ tara ahụhụ ọ gabigara ihe mgbe ọ na-etolite Ehe. so eh, a bịa gụwa ebe school different schools ọ gara ya a bịa kọrọ gị otu o jiri nya igwe shi nga a gaa Ọnịsha otu o si gaa I- Isoko ebe o mere eh, elementary teachers train hmm. you know so ọ wụkwa onye nkụzi ọ wụ onye nkụzi ọ wụrụkwa ọkaikpe wụrụkwa ọkaikpe ọ wụ onye nkụzi wụrụkwa ọkaikpe n'ihi ahụhụ niile ihe niile ọ gabigara hmm. so ya sị ndị m agaghị ata ahụhụ hmm. na aga m eme ka eh, obodo anyị dị mma so ọ ihe ndị a niile kpaliri ya ka o wee dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ọ ihe kpaliri ihe ọzọ dị na ije ozi a wụ mmadụ ịkwụwa aka ya ọtọ mmadụ ịhụ mmadụ ibe ya n'anya ịhụ ndị ya and n'ihi ịhụnanya ha hụrụ ya ndị imo ndị igbo niile ejikwa otu ha dịka onye kọmishọna nke ya na dee sam mbakwe rụkọrọ n'ọnụ hmm. adị nga anyị pụọ anyị ajụtụkwa ya esi otu ya na nna ya ukwu siri rụọ hmm. IC Madike ndị Igbo ana m akpọ unu n'oge mgbede sị onye ọbụla ekwela ka aha nna ya fuo aha Ọnụnaka agaghịkwanụ efu n'ihi na ọ rụsiri ọrụ ike and ama m na onye ọbụla wefụtara obi ya rụọ ọrụ nke ọma aha ya agaghị efu so a- e- ekpere m wụ ka ndị niile nọ n'ọchịchị ugbu a onye ọbụla wepụta obi ya mara na ọ dị mma ee, ịkwụwa aka ọtọ na-eme ihe ị na-eme ị na-eme ya chineke ga-agọzirịrị onye ahụ and adị m sure ka ọ gọzie ndị niile ndị nọ ugbu a nye ha amamihe nye ha ike nye ha eh, ntụziaka otu ha ga-esi chịa ka o wee dịrị anyị niile mma dịrị ndị Igbo mma ọ ihe m na-arịọ na mgbede a so ebe ọ bụla onye ọbụla nọ ya kwụwa aka ya ọtọ and ị kwụwa aka gị ọtọ ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs amen ọ dị mma igbo dị mma ebe a ka anyị ga-adọbiri ya n'ụbọchị nke taa n'ihe omume afa igbo efuna dịka anyị bịa pịọtụrụ obi nke aka chịburu the old imo okwu ọha obowo okwu ọha obowo anyị na nwunye ya ledi victoria ahụikpeghe mbakwe ekwukọọlanụ ya kọtụrụ anyị ole na ole maka di ya bụ dee sam mbakwe kpọghala m itinyeghị dee sam mbakwe anyị ama ihe ị na-ekwu ọ dị mma ebe a ka anyị ga-adọbiri ya nakwa eche anyị n'ihe omume anyị ndị ọzọ na-abịara gị naanị na afa igbo efuna ekwela ka afa gị fuo afa nke m agaghị efu afa m bụ ụma afa nwada m na ya nọ aha m bụ adaeze ezigbo ndewonụ igbo kwenu ụmụnne m ụmụ igbo igbo wụ igbo ekweburu m gị rị na nkwa na mgbe mbụ na aga m akpọta otu onye maara nke ekwe na-akụ na anyị ga-akpọtụrụ ndị nna anyị ha bụ ndị mere ka igbo dị mma ndị kwalitere omenala igbo anyị aha igbo ndị jiri ọnọdụ nke ọchịchị ha nọ na ya ji meta ndị Igbo mma ka m kwere na nkwa ka m mekwaranụ akpọtụrụ m unu kpọrọ unu gawa n'obi Dee Sam Mbakwe aka chịburu Old Imo mgbe anyị ruru anyị kpọtụrụ nwa ya na nwunye ya ha kara anyị otu ihe siri gaa nwunye ya mekwara ka anyị mata na ọ bụ n'ihi ụjọ nakwa egwu nakwa ezigbo ọzụzụ ịtụ egwu nakwa ịhụnanya Dee Sam Mbakwe hụrụ ndị ọ na-achị n'anya mere o ji lụọ ọlụ ọma niile ọ lụrụ ọ kara ya na n'eze wara awa na n'ihi na dee sam achọghị ka a kpọọ ya aha ọjọọ gasị na o riri ego obodo kọwa sị na ee akwụkwọ ọ rụọrọ onwe ya ụlọ nke a rụrụ onwe ya ụlọ oriri na nke a mere o ji kwụwa aka ọtọ sị mba kamakwa m ga-aga jee anya zọrọ azọrọ ka ya dawa n'ihi nke a anyị na-agwa ndị niile bụ ndị iwu ndị nọ n'ọchịchị ka ha hụ kpọmkwem na ha kwụwara aka ọtọ dịka dee sam mbakwe ma na-ejikwa ohere ahụ na-arịọ onye ukwu na onye nta ekwela ka afọ igbo fuo aha igbo agaghị efu nke onye mara a ga-eme iji hụ na aha igbo efughị biko gbaịtụrụ anyị n'izu adịghị ama ama ịhụla na otu ụbọchị dị ụbọchị arịzi mma ụbọchị awụrụla echi a nụ ọzọ ọ ga-akakwa mma nke ị na-eme nakwa akwadokwa m ga-akwado adị ama ama nke nwaanyị gwara nwunye di ya ha esebe onwe ka o si mee echi ọ wụrụkwa na ị dịkwa njikere a sị gbawa ị gbawa a sịkwanụ zee eze ị zee eze ya mere nke ọwụla ị hụrụ ị ga-eme maọbụ nke i che dịka ndị Igbo anyị ga-eme iji chere onwe anyị iji kwalite onwe anyị iji hụ na aha Igbo agaghị efu gbaịtụrụ anyị n'izu zitere anyị ozi site n'anya ụdọ nzirịta ozi anyị dịgasị iche iche sitere na ụdọ nzirịta ozi nke Facebook anyị nke Instagram anyị dịka ọ na-egosi n'onyonyo gị nakwa nke Twitter anyị ị pụrụ ike tinyetụ ọnụ n'okwu anyị ji taa site n'ikwupụta okwu na ngalaba a na-edekọta okwu n'okpuru ihe omume a nyekwa aka hụ na e tosara ya bụ ozi a ka ọ gazuo mba ụwa niile ndewonụ bara Igbo anyị uru Ihe Chukwu chọrọ n'aka anyị bụkwa ezi ndụ